ee adịghị um, we see those that are coming on live this is only live eh? uh, asị m that person ị sị m kpọọ na fon just nye m aha ya na gwa m ihe onye ahụ mere gị na m apịa ya n'igwe enweghị mmiri onye mmiri mmadụ ekwu nwa ọtọ okwu na just nye m ihe m chọrọ

You understand? so anybody wey onye ahụ ị chọrọ sị m kpọọ na fon ugbula aka kpọkwala aha ya ee ị kpọọ aha ya ị gwa m ihe o mere m echenjie ya ma- me- m enye ya aha ọhụrụ m enye ya aha ọhụrụ ihe ka akarịala Hmm, the first person ga e, eji m fonu nga ka m hụ zat ikwuo ikwuo nnọọ onye ahụ okay five comments anwụkwalanụ m o bịa ndị 20 people ajoinala ee ihe dịkwa serious unu tem ga ma time ga m kpọọ buhari m kpọọ buhari na ndị kpọọ buhari akarịala unu chọwa onye buhari ga-egbu unu chọ sị a na-eli dee m unu elie m ngwanụ ebe ya nkwa m kwere unu ka m kpọọ buhari chere ngwa chere ka m kpọọ buhari ugbu a Mm. chere ka m kpọọ buhari ewo ihe ke o onye isi ala anwụ dara amadị m na i ji nọmba onye usf ee hapụ hapụ hapụ mba mba mba mba echekwa m ka m bịa mee mc na funeral gị sị na m chọrọ sị nwụọ mba ọ mụwa ga-anwụ ị hụkwa na arụ ala so he chọrọnụ sị the young should die ma the old nọrọ dee dee biko chere chere chere onye isi ị gara nnọọ ị gara nnọọ ị gara nnọọ london nọ na-ata nnọọ pizza nọ na-ata pizza ka odo chefu ụmụ naijiria ihe a ee hapụ ndị ara voturu gị esokwanụ m ha eso m ha ha niile regretala ya o ee ha sị m kpọọ gị na gị oke echaghị nwụrụ ka a ga-elikwe gị ọ wụ eziokwu seviwe onye ọkpụ isi ala elekwanụ esi ọ ga-awụ biko ka m nata de biko sịnụ anyị bye bye biko imeju ọ imejuibe ihe ọrụ ga nnọọ na naijiria aka nọ erujube ha nnọọ biko mba onye isi adị m loyal adị m loyal enwe onye sị gị nwe ọwụhụ uche ọjọọ elekwana otu isi ahụ chukwu ee ma mmadụ na-anwụ gị elekwana otu o si ahụ chukwu dee biko biko baa gawa baa gawa a ndị mmadụ anwụ na ndị i gburula akarịala biko ọma ọma ozukọ anyị nwụtụrụ nnọọ ka ị ga-arịtu n'o- n'o- n'oche okay ị ga-eme minista minista for gịnịkwa okay kọmitii ga-ahụ maka olili gị ndewo sir ee de biko biko che ka m kpọọ onye ahụ nwaanyị ahụ gburu abacha che ma kpọọ ya apple ahụ biko biko achọrọ m ka ị taa apple ka ugbu a biko ruo ube ruo ube ga- gaa na wuse wuse 2 gaa zụrụ ọka na ube ere ala ube abụọ gị mix ya with coke na sprite nụ gwakọ ihe niile na ịṅụ hala ya na ga mkpofelu gị fast fast biko ka naijiria nwee ike nwere onwe ha ngwanụ onye isi ala ndewo sir onye iwe kwuge no hate speech enwekwaghị ada eji ọchị ekwu hate speech enwekwa echichi ịchịkwa gị nwanne ebe ịchọ gị sọ mụọ n'ọma enweghị ihe mege biko ngwanụ bye bye ee ee ọ kwa akpọla m onye isi akpọla m onye isi o teele everyday kpọọnụ Buhari everyday kpọọnụ Buhari ọ kwa akpọla m ugbu a ngwanụ elee onye ọzọ che ka m kpọọ somebody na ka m mara ihe enwe 84 people nọdụ online o people rịkwa serious na ihe ke ee ngwa ka m check biko em unu ọ chọrọ sị kpọọ kpọọ kpọọ ọwụ onye onye iwe kpọcha na onye kpọcha na etige m mgbe a ga-etige m na unu agara bata ama m na ụmụ igbo a na-atụ ụjọ ee okay akpọlanụ m buhari na okay okoro awụsa of imo state enwe onye sị dami njọkụ dami njọkụ sị m kpọọ okoro awụsa of imo state em prince elroy sịkwa m kpọọ okoro awụsa of imo state ngwa cherenụ ka m kpọọ ya ugbu a em hello ọ cockroach mba hold sorry sir sorry biko a- mgbe e nwere cockroach fega ma akwasị ma ma ma rat ma ihe niile rochi rochi ee, rochi ụmụ igbo sị m kpọọ gị ụkwa mụ a ụkwa ụkwa mụ a megekwa ka ugbu a biko ee ị ma report gị erutela m n'aka biko but ihe m chọrọ ime ka ị mara ee e nwere ee em ịma Sike FM apụtala so biko onye ọbụla were nọmba plus 233 54 70 42450 ị ga-ahụ special one na m mere m kwuru ihe gbasara Rochas ee ee sa his excellency sanu ịnakwa nna irikwele nri iri- iriele nna e nwe mgbe ị na-erighị ha hapụga nnọọ ịrụbara onye ọbụla nnọọ ndị Imo steeti nnọọ ihe ma nkutu nkutu nna dị kwere ka i mee mistake kutuo ụlọ nke gị ba- m- m- m- ị makwa ihe ime gị nwanne gị kọ nnọọ ị ga-akụrụ nnọọ ha kutuo your own house nara agbakwa agbakwa everybody ede no no no his excellency ama m na ị chọrọ ka anụ m na e nwe onye prepa ga ka o wike bịa chịa onye a ga-echi gị n'akụkụ apụta ọ na-abịa ịrụzi ihe ị kuturu akutu ka ọ na-abịa ikuturu gawa biko ee eh, ị wụ prayer warrior ọ naanị prayer ị na-awụrụ prayer daga dee biko hapụ ihe ahụ biko ndị Imo steeti onye ọbụla agakwarala gị ije ee eh, ndị ekpere gaga agaga ndị ọkpụ isi ala gaga agaga ndị fegakwa arụsị onye ọbụla afụga gị na ha gakwa afụgbu gị there ha sị ka mee baba achịwa Imo steeti na enweghị ọwụ even instead ị ga- ị ga- ị ga-emezi Nekede Zoo ị ga-akpọrọ ha horse were horse kpọọrọ ha akpọ ụmụazị na-ahụzi horse dee biko ama ama eme gị special call ka ugbu a, ama m na ee emechaa m akpọ gị later biko aga m e-waste credit m ebe ị nọ m ga-ala ka m na gị kwuo ya face to face ehe ngwa bye bye okay okay ị ga-akpọ m na WhatsApp gị nwa na oge nwekwu credit ego niile ibutekwara n'Imo steeti jikwa na-emega gịnị ị na-akpọ m na WhatsApp ihere emegahụ gị biko biko naanị WhatsApp kpọọ m na Skype aha ngwa akpọọla nụ m Rochas ahụ ugbu ngwanụ unu ziere ya ozi unu agwa ya na onye iwe onye iwe akpọọla ya em, amanụ m ka m cheke ihe ndị ọzọ ee ka e lee onye ga-awụ the lucky third lucky person na onye aha ka m mara ihe onye m chọ ka m kpọọ hei ndị Nnamdị Kanụ akarịkwala nụ ma fada Mbaka e anwụọla nụ m ewo Nnamdị Kanụ e, Nnamdị Kanụ ngwa ka m kpọọ Nnamdị Kanụ chai nna e, unu ga-egbukwa onye iwe o chai so m kpọọ nna Nnamdị Kanụ anwụọla m anwụọla m anwụọla m ngwa cherenụ cherenụ cherenụ nna chere ka m recharge from London biko because Nnamdị Kanu o wiri ike o roam-ge nọmba ya ịghọtara Nnamdị Kanu wiri ike nọrọ n'ala Igbo but ọwụhụ Naijiria nọmba ka o use-ge ka ka m ka m kpado akpado biko ka m kpọsọ nwe na London ka o wike ka o wike o tiri m were m ọnọdụ ee m kpọọ Nnamdị Kanu akpa nna ahụ na ahụ ama kpọ Nnamdị Kanu ugbu a ngwa cherenụ Nnamdi Kanu chere na narịkpa ka the boy mega rally o because nọmba ya mega busy busy ee eh? asị m nọmba Nnamdi Kanu ka mega busy busy ịsatọga e, e m asị e, bịa ịbakwara m mba na asatọgara m asị na m gara gị iji ama hapụkwa ahịa m mega ngwa ugbo a gara gị iji alawakwala m na ngwa gị na nọmba mere bi igi wiju nọmba Nnamdi Kanu eh, ihe ka ọ gị okay ọ ringịla ọ ringịla amama amama na ọ ga-akpọ oge ma ọ na-ebu call onye iwe ma na ihe emebiele ee dee Nnamdi ee your excellency sir supreme leader anyị chief mba onye iwe anaghị akpọ ndị ọjọọ ka m gwa ka m kwuo hoo ha Ọ, ke m sị m- ha sị m kpọọ gị ọnụ courtesy visit ihe m chere nnọọ E, akpọla m buhari kpọkwa o, e, malam okoro awụsa Mm, akpọchala m ha abụọ ọ biafra ma ya ọ maka ke biafra sef ọnọ ọnọ ele Hurricane Harvey a distọbụrụ Donald Trump ama ya emele himself eh, referendum a na na amerịka a ga-ekpe ụzọ emedi ya sef ọwụ dị ka ihe yes his excellency mba naanị ka na enweghị much mba ihe m sị m jụọ gị biko anyị ma ndị mmadụ laikere gị ndị ndị ara ahụ tikwere na gị but uh, dee biko nna elekwado ebe ị ga-etigo onye iwe ma ihe anwụ isi biko ị mara onye iwe nọ nga kemgbe onye onye watala ahụ na mbe soro gị ga-arịwa nna dee Nnamdi biko kwa nna akwakwara m gị ugwu na ịchọzi ka m mebie ka ọla oke daje na supreme court mba mba mba mba ma enwekwa onye ga-emetụ gị aka dede gwa ha na onye iwe dịịrị gị gwa ha na onye iwe dịịrị gị onye metụ gị aka ihe emebie na ụjọ na-atụ ha gịnị kwanụ iya mgbe eh, ke gara London ọ gara aga ta pizza n'ofe n'ofe ihe ọ kwesịrị na ha ewepụkwara nọ n'ọchịchị dị onye metara aka ha just tige m dị akpọpụta gị nwa enweghị ee eh, but ama anyị ama akpọ gị later ama akpọ gị later enwere ihe m ga-agwa gị but ị hụrụ ugbu ndị mmadụ sị m kelee gị yes ee nna jisie ike jisie ike jisie ike enweghị much ọwụ ị na-emega ị chetakwa na anyị kwa believekwara na jizọs kraịst nna biko ọwụhụ chineke ndị igbo jizọs kraịst sikwa ya biko ọ wụ onye nzọpụta anyị biko ọ na-enye aka nụ ngwa nwanne jisie ike onye onye kpa gị aka ga-egagharị ya ije gị na Jos onye onye metụ gị aka na uwe gị sa n'iwa na onye iwe gị ha hapụ gị ha onye ụlọ onye ụlọ tụrụ akwa ha tụrụ onye iwe ụjọ ngwanụ bye bye ee okay em ịhụnanụ e nwere otu ihe m na m na-agwa Nnamdị Kanụ na uduru ndị nụsị mkpa ọ na phone e, ama m na unu bukwuru onye iwe ihe ọma n'obi na ihe ke unu chọrọ nọ mkpacha nnọ mmadụ nnọ ndị Jos jiri m ihe ala ọka ọmụ but ọ kwa onye metụ m aka unu apụta Ụ- ị sị gịnị ngwa chee ka m chee ka e lee ma e nwere onye ọzọ nwere ihe ọ ga-ekwu e nwere onye ọzọ nwere ihe ọ ga-ekwu ka m mara nna e comment akarịkwala o nna okay mana anyị ga-continue kwanụ ihe a ndewo na-eze ghọta ọ wụ na ekwu kọ Mbaka hello Fada Mbaka biko chere ee first call gị fe- m ga-akpọ gị next week Wednesday first thing in the morning biko ewela iwe nwee m credit na ana achọ m imetara afọ asaga m ya ka m gaa anya ọchị biko hey! biko biko biko Fada Fada Mbaka aga m akpọghachi gị m ga-akpọ gị first thing Wednesday morning biko ụmụnna biko na credit agwụla ya weta isi nweta onye iwe taa anyị ga-ahụ na eche ọzọ next week Wednesday biko gbasaanụ ozi gbasaanụ ozi udo dịrị unu ee onye onye onye onye meni ihe a unu agara ya ije nwee m ọjọ nkwana ihe nkwana ihe e ji nwaanyị eme biko ngwa bye bye nụ nụ bye bye